Shíl mo thuismitheoirí nach raibh aon ghá mé a sheoladh chuig cúrsa Gaeltachta dar ndóigh ba bhreá liomsa a dhéanamh just ar mhaithe leis an chraic ach mar gheall go raibh mé líofa sa Ghaeilge níor fhreastail mé ar chúrsa Gaeltachta um, ach dar ndóigh agus muid anseo i nDún na nGall tá Leitir Ceanainn cineál in I suppose sort

Tá an t-ádh orm, cinnte, ach nach iontach an rud é go dtig liom é like a dhéanamh trí Ghaeilge. Bhuel, sc- sin, sin Yeah, an script yeah. a bhí agam agus sin atá mé ag déanamh, so is ar dóigh. Tá sé sin iontach ar fad, mar ceann de na ceisteanna a ra- a bhí mé chun a chur ná an bhfuil mórán fostaíocht trí Ghaeilge in Éirinn agus thar lear, ach is léir go bhfuil.

is rud laethúil é an teangaidh go leor iontu agus is rud tábhachtach é normalú a dhéanamh ar an teangaidh sin. So más rud é you know, go bhfuil you know, brionglóid agat a bheith, níl s'agam, you know, caife beag a bheith agat, nó gur brionglóid s'agat you know, gym a reachtáil, nó a bheith do ghruaigeadóir nó cibé rud, is Sílim gur rud iontach tábhachtach é a chuimhniú go fóill go bhfuil an Ghaeilge agat. B'fhéidir nach bhfuil tú ag obair trí mheán na Gaeilge, ach go dtig leat an seirbhís sin a chur ar fáil trí Ghaeilge. Sílim go bhfuil sin iontach tábhachtach agus nár cheart do dhaoine a bheith, you know, teoranta ag poist ar leith mar gheall go bhfuil an teangaidh acu. Ach go dtig leat do rogha rud a dhéanamh ach go dtugann tú an teangaidh leat agus go ndéanann tú mar chuid normalta de leith a laethúil s'agat. Was agus sin an fáth

An bhfuil aon mholtaí agat faoi cén saghas cuntasaí a bheith á leanúint agus daoine b'fhéidir déagóirí atá ag iarraidh níos mó Gaeilge a fhoghlaim um nó just aon leathanaigh Instagram a cheapann tú go bhfuil an-cabhrach? Um sílim go bhfuil like cineál leathanaigh éagsúla ar a leithéid d'Instagram. Bhfuil a fhios agat go bhfuil na leathanaigh ann do na foghlaimeoirí agus sin go bhfuil na leathanaigh ann de dhaoine atá deas i mbeartail trí mheán na Gaeilge agus ag éirí sin a scaipeadh. Uaireanta bíonn faitíos orm nuair a thosaíonn an léarmóid daoine i mo leanstan hon Gaeilge go fhoghlaim mar bhí mar áit ó ó dhé le níl me sin seo chun an dhéal go bhfuil in your bé bhil scoit me sé just i martá lom agus a chuirsa ar Instagram. Um, ba test gom fás go mín go dúir daoine mo leanstan hon Gaeilge olaíochlistal agus sé an ghil tairt lei sin bhil scoit sé tairt go mé muid oscailte

an lístin a aithint fosta mar a deirim, an normalú sin a dhéanamh, mar tá baill de, dar ndóigh, den phobal LADT go bhfuil Gaeilge acu. You know, just, sílim go n-amharcann daoine go fóill ar an teangaidh mar rud iontach ársa agus rud, you know, iontach seanfhaiseanta, ach tá sí beo, so, you know, tá leithéid de Cian agus an leathanach Gaylgeoirí ann chun sin, chun sin a léiriú. Um, sílim, dar ndóigh, um, you know, bainim sult as cuid stuff de chuid Múinteoir Meg, like, bím ag caint le Meg go minic, you know, tá sí galánta,

cineál frásaí i nGaeilge agus tá Gaeilge galánta ag Doireann, cineál Gaeilge Chúil Aodha agus mar sin, agus bhí frásaí aici, cineál bainte le cúrsaí grá agus normal people agus mar sin, agus bhain mé féin an-sult astu sin, do you know, siad just fíon go sínte. Um, ach, you know, cineál na daoine seo atá

Is dóiche nach bhfuil mise chomh maith agus gur cheart domh a bheith. Sílim mar gheall cosúil le cuid mhór daoine go bhfuil mé cineál, you know, go gcuireann sé isteach orm go bhfuil an oiread oibre i gceist. Ach muna gcuirim an cheist, you know, cé atá chun an cheist sin a chur? But is cinnte go bhfuil cúrsaí

tumoideachas atá anois ann do naíonáin bheaga sna gaelscoileanna go bhfeictear go bhfuil siad sin ag obair mar honestly feiceann tú na páistí beaga seo ag sú isteach achan fhocal agus sílim gur polasaí é sin go dtiocfadh leathnú amach ag achan scoil so gur you know, go mbeadh ar a laghad naíonáin bheaga agus naíonáin mhóra in achan scoil in Éirinn um, go mbeadh sé sin an teagasc ar fad déanta trí Ghaeilge agus just go bhéarfadh sé sin an deis do pháistí a bheith níos ullmhaithe níos tumtha sa teangaidh agus iad ag dul chun tosaigh mar tá sé iomlán dochreidte go dtiocfadh an oiread de bhliantaí scoile a dhéanamh ag foghlaim na Gaeilge agus nach mbeadh focal agat. You know, tá sé, hmm. just ní thuigim cén dóigh go dtarlaíonn sé sin. Um, yeah. you know, is léir go bhfuil fadhbanna uafásacha le córas oideachais s'againn. So mas rud é gur gur tumadh isteach sa teangaidh iad ón chéad lá,